agus mar sin rachaidh mé trí chúrsaí chomh tapaidh agus is féidir liom inniu. Buíochas le Dia, tá an brothall thart, bhí trí nó ceithre lá as a chéile againn leis an teocht sna nóchaidí agus é tais amuigh freisin, rud a d'fhág go raibh an stát go léir ag fulaingt go huafásach faoin, faoin ró-theas seo. Tá sé an 10ú lá Meán Fómhair. agus déarfainn go bhfuil na duilleoga ag titim ó na crainnte in Éirinn cheana féin. Ní hamhlaidh anseo sna Stáit Aontaithe, tá na crainnte breá glas go fóill. Tá go leor ag tarlú agus faraor nach bhfuil níos mó ama againn. Tosóidh mé leis an, le ceann de na scéalta idirnáisiúnta ar chéad leathanach an New York Times, sin freagairt na Síne don titim stoc seo atá ag baint creathadh. Ní hí an titim anois ach freagairt na Síne atá ag baint creathadh as na trádálaithe. Tugtar le fios go bhfuil an tSín ag cur teaictic i bhfeidhm a úsáideann siad de ghnáth le easaontóirí polaitíochta seachas daoine gnó. Is cosúil go bhfuil póilíní na Síne ag teacht gan choinne isteach sna co comhlachtaí infheistíochta sa tSín agus ag tógáil a dtaifid idirbheartaíochta uathub. Tá an tSín, tá an tír, tá an stát tar éis gabh mo leithscéal. Tá an Stát tar éis feidhmeannaigh na gcomhlachtaí móra, ní gach feidhmeannach ar ndóigh, feidhmeannaigh comhlachtaí móra a ghabháil, ar amhras trádála eh, in aghaidh an dlí. Eh, ní, tá iontas orm faoi chomh dian agus atá freagairt na Síne don, ar an titim seo. Ní hamháin gur chaith siad 235 1,000 milliún dollar ar scaireannaí a cheannach agus neartú le praghsannaí, ach chuir siad srianta neamhchoitianta amach is amach ar dhíol stocannaí agus tá tacaíocht an stát slándála seo ag na beartais, rud a chuireann faitíos ar lucht gnó na Síne, ní nach ionadh. Ag fanacht i réimse an airgeadais, deir an príomh attorney, Ard-Aighne, nach ea? an Ard-Aighne nua sna Stáit Aontaithe go bhfuil an Roinn Dlí agus Cirt ag éirí as peataireacht a dhéanamh de lucht gnó. Is cosúil go bhfuil polasaithe diana ar siúl ag stáit ar fud an domhain. Ach tá an capall éalaithe i bhfad ó shin, déarfainn, agus ós rud é gur pobal idirnáisiúnta an dream seo ní gá dóibh ach an tír a fhágáil ar feadh tamaillín agus dul go dtí na Caymans nó áit eicínt mar sin. Cibé, tá siad. Ag éirí as a bpeataireacht, is cosúil, agus ag cur polasaithe nua i bhfeidhm a thugann tosaíocht do chásanna ina gcuirtear an dlí ar dhaoine seachas comhlachtaí. Caithfidh mé focal a lorg anseo. Inchúisí. B'in focal anois ba cheart a bheith ar bharr mo theanga agam. ach tá sé agam anois is dócha, nach bhfuil Oifig na nIonchúiseamh Poiblí atá, cloisim an frás sin ar TG4 go han-mhinic. Cibé, tá siad ag tabhairt tosaíocht do ionchúisimh ar dhaoine seachas comhlachtaí. Sally Yates is ainm don Ard-Aighne nua seo agus tugann sise le fios go nach iad comhlachtaí a bhriseann an dlí ach na daoine sna comhlachtaí agus dá réir sin, go háirithe tar éis an ghéarchéim tithíochta, an leá airgeadais agus na scannail corparáideach, go gcaithfear daoine a fháil cuntasach sna cásanna seo agus gan an milleán a chur ar chomhlachtaí nó rudaí saorga. Tá an cleachtas nua teoranta i gcuimsiú go fóill, níl scód iomlán aige, ach Is tús maith é, déarfainn. Níl fhios agam an ndéanfaidh sé mórán difríochta. B'fhéidir gur cheart dom ceisteannaí a chur ar mo chairde sa réimse sin ó nach bhfuil Wall Street ach 12 mhíle as seo, ach cibé. Scéal uimhir a trí. Ó sea, le focal scoir a chur leis an scéal sin, beidh an Roinn Dlí agus Cirt ag cur brú ar na comhlachtaí seo fianaise a thabhairt suas in aghaidh, a n-oibrithe. Níl a fhios agam an bhfeicfidh muid é sin. Chuir Sally Yates leis an méid a dúirt sí, ag rá go raibh sí ag iarraidh tabhairt le fios nach raibh ann ach córas dlí amháin agus gurb é an dála céanna é cuma an raibh tú sa seomra boird nó ag siúl na sráide. agus go raibh an aidhm chéanna aige seo i ngach cás. So, sin an scéal leis sin. Tá Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, agus a bheag ná a mhór, Príomhfheidhmeannach an Aontais Eorpaigh, ag gríosú náisiúin an Aontais Eorpaigh, 160,000 imirceach a thógáil isteach agus iad a dháileadh timpeall Stát an Aontais a. Aontaím go mór. Sílim go bhfuil an go bhfuil freagairt an Aontais Eorpaigh ag coimriú, más é sin an focal atá uaim, agus diaidh ar ndiaidh go ndúnfar doirse an Aontais Eorpaigh. Tá na lámha ar oscailt faoi láthair ach tá is léir go bhfuil na meáin faoi bhrú ó na rialtais a thabhairt le fios gur géarchéim é seo agus go gcaithfear déileáil leis an ngéarchéim agus an déileáil sin a dhéanamh trí na teorainneacha a dhúnadh nó córas daingnithe a chur le chéile, saghas 'Ath-Schengen' a bheas againn anseo, sílim. Bhuel, sin an méid, ba mhaith liom níos mó ama a chaitheamh ag léamh na nuachta ach faraor tá lá fada oibre romham inniu freisin ach idir an dá linn, guím lá breá oraibhse agus go dtí go. mbuailfear mbuailfear ar a chéile muid arís. Beannacht Dé oraibh go léir.